pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri kuchokera kuno ku kanema wanu wa times ndine brian banda madzulo ano yangokwana kumene uh, 3 minutes past 6 central african time

ndiye amanena kuti program ija timayionera ndipo ine ndikakhala kuti ndi ndizochitika 6 koloko ndimawauza kuti "Sti- tikumane 7 koloko yes and i think ma- inenso mwakumana ndi anthu Inde- Oh, yes. I'm- I'm Eric. Oh, yes. Ndina Yes, Bishop zoona. Ndinamuzapo. Zoona. abishop ena Eh, kuti kodi simukunena kuti program yalephereka bwanji you're taking us Yes, for granted. zoona, eh. Wanda, ife timakhala tikuthamangira kuti tikamve kuti mwakonza zotani. Zoona, Ife eh. tima- nthawi zonse we are humbled Mm. pa zimenezozo chifukwa Mm. chokuti mdziko munomo muli zinthu zosokoneza zambiri to imagine kuti anthu ena akamasunga nthawi ina yache kuti amve kuti kudziko kuno kuli zotani kuzera mwa ife ndi kutilemekeza kwakukulu Mm. ndi confidence yayikulu mwa ife and ife sitimazitenga mwachizolowezi Mm. chifukwa chake timabwera pano panafenso takonzeka bwinobwino ndi nkhani zothyakuka zakupsa bwinobwino
Yes. This, this week interestingly Yeah. uh, nali malo ena ndimameta ndiye anyamata ena anabwera a dpp Okay.
ndiye akunena kuti ah, ife program ija ah, timayidalira kwambiri ngakhale ife tili mboma koma tifuna kuti muziyankhulabe Mm. chifukwa mudziwa asogoleriwa amakhalanso kuti palibe amene akukhala ngati pena pake akuwawunikira kuti sizikuyenda ayi ndiye tiononga if we don't want to repeat ma mistakes akale aja ndiye zinandisangalasa kunena kuti Uh, you know kale lija mwina anthu akuchipani tilekeze ngati ku mcp you know they would look at mwina program ngati nkumanena kuti mukulakwitsa mukuchita attack mm. you know aboma mm. koma i thought it was good kuona ma supporters a dpp amene ndinacheza nawo akumanena kuti yayi tapitirizani muzipanga zimenezi because we want sanity kuonesa kuti anthu zikukhala ngati kaganizidwe ka malawi muno kakusintha mm. people are beginning to mature and realize kuti ingakhale chipani umachikonda

nadusa Ndiye mwa- mwa- Ndamadusa.
anakupatsirani mapapaya athu amene Asa- anandipasa uji timati chani Um, masawu so anyway mukusokoneza nkhani i wanted to take you zero people munipoponyesa Eh. banda kuti do you know kuti ama- ama- amafuna kulimbikisa kuti iwo amakhala munsika muja koma ama- koma ndimafuna ndinene kuti program ikakhala ngati imeneyi kuti because a mcp ena amadana nayo program True. ena amatiuzanso kumbali za chancha timakana Eh, amatiuzanso kumbali kuti Mm. anyamata inu musamvere anthu awa ndikumbuka tinali limodzi titapita i don't know if we, the classic example that comes to my mind uh, nthawi imene malemu skc anatisiya ndiye timapita ku area 12 i think tinali limodzi ndiye ife tinachita paki kumunsi kuja ndiye ndakumana ndi anyamata

ama Azitho. adzitho Mm. ndiye wina anayamba kuti brian banda uja ndi uyu Eh. ndiye wina ano pomwepo ananena kuti aya akuluakulu anthu awawa tamatilankhulira you, you can see Yeah. a, a typical example Okhaokha. kuti okhaokha iwe banda iwe u- udzitisamala ndiye wina ana- anachita kumugwira ayi musapange chonchoyi Mm. anthu awawa akungogwira ntchito yawo amatilankhulira pakuyenera ena adzilankhula zawo za akuluakuluwa

a dpp wo Eh.
akuti nanga si ti- tinagula fetereza pa mtengo odula tinagula zipangizo zolimira modula Yeah. ndiye panopo chimanga cha- cha- chatsika ndiye tikagulitsa pa 50000 and yet cost ya production was very high mukuti tipange bwanji ndi akuti winayo akunena kuti akuti ine mpaka ndinapita kwa dokotala

Eti. kwa mulimi eh mumpweteka kwambiri because mulimiyo kuti achite produce 50 kg bag Yes. Yeah. zimene zidalowa kuti achite produce 50 kg bag Ndalama zambiri. ndikumanira mitengo imeneyoyo eh amfumu tukhala ngati kuti tikumgwira nkhwiko koma nanga si nthawi imene amati boma lufuna kugula chimanga ku zambia anthu chimanga chimanga sanafuna kugulitsa m'dzikomo

Amfumu nkhani zathu mosunga nthawi zilipo zinayi. Nkhani yoyamba tikunena kuti anduna owona za malo a Chimwemwe Chipungu akunena kuti malo onse amene anapezeka mu njira yosavomerezeka chimene imachitika ndikuti anthu ena ndithu mu zipanimu amatha kumalanda malo anthu atalanda ena mpaka kumagulitsana nde palinso anthu ena amene amangopeza malo ati ndatola malo sumatola ayi amene anapeza malo anti uh, malo ndi achinyengo alibe kalata zovomerezeka kuti ndi eni ake a malowo adapatsidwa ndithu masiku 14 kuyambira pachiwiri hmm. nde ndimafuna ndiwerengere kuti 14 days imeneyi ikutha liti kuti akabweze mwaokha akuwapempha kuti akabweze mwaokha apo ayi pakadutsa masiku 14 boma litenga malo aja ndi mphamvu pogwiritsa ntchito lamulo uh, and ngati pali anthu amene audziwa kuti malo awa ndi awa adayenda mwachinyengo kapena malo awa zidakhala bwanji akanene ku unduna woona za malo chifukwa chokuti ku unduna woona za maloko mulankhula mwawo a chipungu adavomereza kuti kuli katangale woopsa ku nkhani za malozi ndiye amanena kuti ku unduna kwanga kuli mavuto akatangale tufuna kuti kumenekuku titsukeko ndi cholinga chokuti malo ayambe kuyenda bwino so mwachidule tukambirana nkhani imeneyoyo 14 days ultimatum imene apereka ministry of land kwa anthu amene ali ndi malo osavomerezeka simunapeze bwinobwino bwezani otherwise boma lilanda kuti liyendetse bwinobwino nkhani yachiwiri kutamangidwa a ching'oma a ezekiel ching'oma amene anali nduna yoona za chitetezo cha m'dziko uh, uh, ku mcp adachita msonkhano wa atolankhani kumene adalankhula nkudandaula kuti ayi mukumatimanga osatiuza zifukwa zimene mukutimangira ayi Izi zimalankhulidwa kutsatira kumangidwa kwa a Chimwendo, a Vitumbiko Mumba, a Jessy Kabwila ndi a Ching'oma. Ndiye tikufuna timve kuti kodi akuluakulu a mcp amadandaula zotani, nanga nkhani zimenezi zikuyenda bwanji? Nkhani yachitatu ndi nkhani ya mankhwala. Anthu amene amagwiritsa ntchito mankhwala osiyanasiyana akumadandaula kuti amati akapita mise- mitengo ya mankhwala ija ingopita nasintha nasintha nasintha kuti chikuchitika ndi chani, komanso katundu wa- amene ama- aku- ama- amachokera kunja Kodi why is it that mitengo yake isonanso sikukhazikika pamene zina zonse zikuoneka ngati zikukhazikika? Tifunanso tiunike kuti nkhani zimenezo zikuyenda bwanji. Yomalizira ndi nkhani imene tikunena kuti kodi inu akuluakulu achipani mukamalankhula muzisamala mlomo kulankhula ndithu mumazindikira kuti kodi ndikuyenda bwanji imene ndikuyendera panomu ikafika bwanji

A Chihana, a Chihana. Akasimwayamba tino. Oh. So timafuna tiisungire kuti ti- ti- tinene mene Oh. kumanira. Achihana kodi ku Phalombe akayankhula bwanji. Nde tifuna tibwere pano tiunike kuti kodi achihana kuti chani. Oho. Tizimve bwanji zimene izi achihana mukuti chani makamaka. Mm. So imene yonse tifuna tikambirane chakusunga nthawi. Ti- Yoyamba imati yamalo. Eh, yamalo. Mukuimvetsa bwanji kapena tiyambe ndi. Kaseres.

programu ya the hot current tiyambe ndi inu nkhani ya maloyi ikuyenda bwanji nkhani ya malo posataya nthawi amene asankhidwa kukhala nduna ya zamalo achimwemwe chipungu poyamba paja ali ku ministry of defense anayankhula ndithu momveka bwino makosana ine sindikuopa munthu ngati munatenga malo mu njira ya chinyengo posatsatira ndondomeko yabwino ya boma A- achipungu ndawo asedawo Asedawo. asedawo Inali high level.
Oh. Inali high level. Mwayiona uko nduna ya mafumu Oh, oh. Ah, Ben ah, Phiri.
Ben Phiri. Yes. awo a homeland

kuti kunduna kumeneko pali zinthu zambiri zofunika kuti zikonzedwe and ineyo chimene ndinganene nchoyamikira komanso choyamikira kunena kuti sanapite okha pa press conference apita ndi ma stakeholders chifukwatu zinthu zina sumapanga unduna umodzi ayi. Zoona, yeah. umafunika kuti ugwire ntchito ndi ma ministries anzako ndipo ma- ministry of home, uh, home, homeland, Affair- uh, homeland security

taonapo maunduna ena akumakhala ndi zolinga zabwino koma kulephera implementation for kuti nduna zina zimaona kuti timuone kuti apanga bwanji pali malephera chachiwiri ndimafuna kunena nchonena kuti ndasangalala kuti avomera kuti kuli vuto yeah kukonza vuto kumayambira pamene inu mwavomera kunena kuti we have a problem koma kuvomerako is not enough mr minister ifeyo tikupasani benefit of doubt tione kuti kodi after 14 days muchita chiyani moti after 14 days tikhala ndithu ndi atolankhani athu all over the country kuona kuti kodi zimene ananenazi zachitika kapena ayi tizabweranso pano ndikuzanena kuti tikuomberani m'manja kuti zatheka kapena ngati sizina- sizinachitike tizanenanso kuti ayi so zomangoyankhulazi ayi anthu afuna action but otherwise tinene pano kuti dzikoli limakhala ngati ndi a ena ake m'malawi muno ngati enafe we are not part of this country alipo ena ali ndi malo 5 10 15 m'malawi momuno alipo ena amene ngakhale kuti apeze plot yolo imodzi amakanika ngakhale malo opangira business amakanika pomwe ena amachita kuphangira ndipo kawirikawiri mukati muone zimalowa kumbali ya ndale anthu amagwiritsa ntchito ku zipanizi maka akakhala kuti alowa mboma moti chipani china chija chita- chi- chachoka chija ana anyamata awo nthawi imene chinali ngati nthawi ya mgodi wawo amavuta amapasana malo ndi zina zotero panonso alipo ena a dpp amene akuthamangathamanga nkunena kuti atenge migodi atenge malo ndi zina zoterozo chimene akunena achipungu nchonena kuti Tiyeni tikamakamba nkhani ya malo we should forget about our political biases tione dzikoli ngati dziko lathu ife ngati amalawi ndipo ine ndikuchita na assure a minister kunena kuti mukangopanga clean kumeneko Ta- ta- dzina lanu taikaninso na aminisita Eh. Ta- taone Amene. if you are going to manage to handle this dzina lanu lizalembedwa m'mabuku ambiri ya dziko lino pa nkhani ya zamalo yes yeah amfumu ah, ah, ah, ngone wawo ayankhula bwino kwambiri mm. achipungu atalankhula adanena kuti ndifuna choyamba ndinene chisawawa chimene chili ku unduna wanga ndi nduna zochepa zimene zimabwera because anthu ena amaona ngati kuti ukayankhula choncho ndikuti iweyonso ndiwe part ya chisawawa koma kuzindikira kuti pali cholakwika ndi pamene umayamba kukonza sungakonze pamene usakudziwa kuti kuti chalakwika ndi chani so he admitted kuti kuku kuli mavuto akulu kuli ziphuphu pa dziko lino lili ndi malamulo malamulo akuno ku even mmene umapezera malo munthu pa zinthu zimene ukhoza kutola ukamayenda ati ndale chakuti malo sungatole ndikukumbukira kuti ku Lilongwe kunali kumalo kwina kwake amati kundatola chifukwa anthu an- ankatola malo kuti andatola mpaka anatchulako dzina kundatola munthu sungatole malo uyu. malo ena aliwonse amakhala kuti ali either m'manja mwa mafumu kapena amati customary land kapena timati private land now iwo amanena kuti izi zimachitika kwambiri pamene tikusintha maboma tikamasintha boma kuchoka boma lopita ku anyamata azipani amayamba kulanda malo kukhapa anthu zikwanje kutenga minda ya anthu nkumagulitsana so he was saying kuti no we cannot continue on that route We need to come back akuluakulu and make sure kuti malamulo okhuza malo akulemekezedwa tipasane malo moyenera mmene malo amayenera kukhalira ndipo aliyense amene akudziwa kuti ali ndi malo amene si ake adagulisa malo amene akudziwa kuti si ake abweze okha m'masiku 14 amenewawa kudusa pamenepopo lamulo ligwira ntchito lisake wina aliyense nde tidaatchalenja kuwafunsa kuti koma mudziwa kuti anthu amene ali ndi malowa ndi anthu a mayina awo even andale anzanu komanso anthu a ndalama zawo powerful people anthu ali ndi ndalama ndi ana anati iwowo as long as munthu amene si Mutharika ife iwowo amaopa ali big man m'Malawi muno ndi a Mutharika okha as long as munthuyo si Mutharika he's gonna go after wina aliyense amene akudziwa kuti malowa adapeza mwachinyengo and apempha amalawi amene tikudziwa malo ena azinyengo zidachitika ndi malo osiyanasiyana kuti tikanene ku unduna wawo ncholinga choti tikonze sitinganene kuti ife ndife amalawi timasowa kukhala ndi malo malo ambiri abwino prime land yabwino yambiri ili ndi anzathu obwera zimatheka bwanji kuti amalawi tilibe malo kuti tizikhala nazo zinyumba zoberekana mphepete mwa misewu so those are some of the issues kuti ngati dziko Tinakamaganiza kuti tizingophushana apa ndi pamene ayambira Banda ku Chileka basi inu simufuna kukhala ndi nyumba mmalo akuti akuti kumeneko adatenga kale anthu ena ake adatenga bwanji chinachitika ndi chani tikufuna kukonza zinthu ngati zimenezi to make sure kuti eni dziko azikhala ndi access to their land as well chifukwa mutati mulowe mtaunimu or mu highway mukhozatu kuyenda kuchokera uku kukafika mpaka mu Limbe osapeza mmalawi Malawi, wakhungu lakuda wamanga Yeah. nyumba zoberekana oye wamanga nyumba zoberekana

komano mutha kuona kuti malamulo a- a- a malowo amapezeka kuti kuchitika ziphuphu kwambiri awa aja ali ndi ndalama ndi mmadambo momwe alowa ndi mmadambo momwe yes atenga ndi mmadambo momwe kuti kuti nanga madzi ayi adutsa tikali makuta tikapeza mawuni m'mphembamo atibalalitsa mtawuni zoona eh.
20 years from now they will, they will take over

koma mutha kuona chinyengo chimene chimachitika And- and za malo ch- ch- chomvetsa chisoni nchonena kuti amene amakhala behind it amakhala ndi amalawi anzathu Oh. andi amatha nthawi zina enawa kumalandira ndalama si onse koma enawa amakhala akulandira ndithu ndalama kuchokera kwa anzathuwa ndalama ndithu za chinyengo enawa akhala akumalandira ndalama kumbuyoko and its very sad nde ndinene kuti si onse amene anamanga mphepete mwamse- mwa highway amene anapa- anapeza malo mwa njira imeneyo That's what Ayi, we say. won't Yes, qualify. yes.
transfer ina olo kuchigumulaso kuchiyambaso overhaul we said you need to shake that thing because kuli anthu ena ake inu muziti ine chonchi iwo they will beat the system they know the system so pempho kwa amalawi anzathu pempho kwa tonse tiyeni tigwirane manja dzikoli lizikomera wina aliyense popanga zinthu zolondola tikamagona tizigona tikumaona kuti ine ndikupanga zinthu zolondola koma ngati uli mbali ya amene umapangisa kuti dziko lathu lino lisatukuke ah, ndiyenso ukazizikhala muli malo mdziko muno anthu ake sakhala muno andi palibepo chi- chikuchitikapo Yeah. anangosunga malo Yes, zimamanena kuti anangosunga. sizingatheke Exactly. sungamangosunga munthu malo opanda development ee zoona eh. malamulo a malo amanena kuti ukatenga malo aja pakadutsa nthawi yakuti yakuti pakhale chitukuko angogeya Koma- nyezi ku uk ku- ku- ku- ku dubai uko Yes. Eh? Anangogula- osamanga Osamanga kuno ndi uko. anangogula kuno ndi uko yes kodi olo kukula apo sitinganene kuti ayi simu- mu- mu- amalire ndi apo yes Eh?
you know so zonsezo ndimene ndikunena kuti tonse tigwirane manja mmene ananenera am- angoni wawo kuti after 14 days ife atolankhani titsatire Yeah. kodi patadusa 14 days chachitika ndi chani chifukwa kulankhula nkosavuta koma kuchitako tiwathandize iwowa ndi anzawo onsewo anali kumene kuja. akunduna ali ndi ana yes ali ndi zidzukulu Yes. adzidzifunsa kuti kodi ana angawa Yes. zidzukulu zangazi yes zidzapeza malo mdziko muno yes awa nthawi inake adandiuzapo mbuyomo kuti kudali munthu winake wamkuluso ku ministry Yes, ku Ministry of Lands, yes. ankakambanso nkhani yomweyo Yes. kuti tikufuna kuti tikonzenso pali anthu enake ali ndi zimalo zambirimbiri Yeah. tikufuna tipange na zimenezozo kulankhula ndi kosavuta koma kuzichitazo chifukwa chokuti anthu ena amene mukunenawo ndi anthu okuti ali ndi ndalama komanso mphamvu ali ndi mphamvu kupita kukagwedeza anthu amenewo chief pakuyenera kuti achipungu aziwe kuti aputa Yeah. nkhondo yayikulu siyamasewera Ayi.
Ah, mfumu ayi anthu ena akhoza kumapezeka kuti paipo ali ndi nambala ya big wina akamuyimbira kodi chi- what is chimwemwe trying to do nizoona can you slow him down please Tell him to calm down. inuyo mungapite ku south africa two weeks nkugula malo Ayi nzosatheka. Timaphwekesatu ndikuti. olo pa mozambique pomwe Ayi, Kuti kutse- zosatheka. kutsika ndege nku- nda- ndalama zanu Ngati kuli zinthu. dziko lophweka Eh, kupeza malo nde kunoko. kunoko. Nde Eti? kunoko. Nde ndi kunoko. Muno timaphwekesa kwambiri. Yes. Kungoonjezapo mulomo pa nkhani imene amanena ah, nkhwenda vivi. Um, panali ndithu akuluakulu ena ku ministry of lands pano anawasunthasuntha malinga ndi change of government amene ankafunisisa ndithu atakonza ziwiri zitatu moti mu lilongwe pali malo am- a- angapo akuluakulu amene analandidwa analandidwa ndithu from some powerful people amene amafunsidwa kuti kodi malowa munapeza bwanji Aya, ira, ira, ira, ira. anthu ena alandidwa malo onena kuti anatenga nthawi even ya kamuzu mu lilongwe and that land has been reclaimed what we are hoping is inu amene mwabwera musatengere kunena kuti ayi izi poti anapanga ndi, ndi boma lina lija ah, ah. zabwino zimene anapanga nzanu consolidate on it Yeah? tisamakhale ngati kubwerera kumbuyo and malo amene amatchulawo anali akuluakulu akuti amati kumene kuja tifuna tigawire kwa anthu apange apply and chinaso choti tiwakumbutse amalawi chimenecho mukamapanga apply malo simayenera kulipira ayi ndi ulere yes So if you're applying land ku Ministry of Lands, it's for free. Yes. Wina sakunamizeni kuti iyayi amwene ampe- muponye kenakake. ayi. Ndipo ngati mwaona munthu wina akukuuzani kuti mpereke ndalama, chonde report that. Nde kungowakumbusa amalawi chifukwaso ifeyo nthawi zina ndi amene timayambisa. olo kuma passport kuchita apply Ehe.

munthu sangangofika mdziko muno akuluakulu its not yeah. on yeah. two weeks or even mwezi mm, watenga malo kuno nduku ah yakulaku tizichita manyazi tili ndi ana tili ndi zidzukulu kandi ndi mafumu kaleni eh?
eh?
midzimu malo amene mukagulitsa mukudziwa munthu yes, kuchokera kuti komanso munthu mungamangogulitsa malo just like that ena osokoneza ndi eh? mafumu yes chifukwa cha ah, ah, ena mafumu nduna yoona za maboma ang'ono kuti pali mafumu ena ndithu ineyo wina anandifotokozera kuti um, anakakumana ndi a president a president anamuyitana kuti akapange advice pa nkhani ino yokhuzana ndi zamalo a president akawawa kapena Um, a- a- adapita Eh, omwewa koma osati ulendo uno Oh, kumbuyo yeah. yeah, ali temu ina ija Yeah. ndiye amawafotokozera kuti akuti nkhani ya mafumu imayenda bwanji ndiye amawafotokozera kuti zimayenda motere motere motere motere nde munthuyo amandifotokozera kunena kuti you know mafumu aja ndi anthu amodzi amene abweretsa chipwirikiti pa nkhani ya malo ndiye ti- timaona ngati kuti nthawi zina nthawi zina focus timazangokamba kwa anthu andalewa aku Capital Hill Mm. timaiwala awa kulitu mafumu oti amatha kugulisa malo kwa anthu awiri Atatu. atatu amene Zoona, eh. kuli mafumu ndithu onena kuti bola ya bibida bola akamwera mowa malo apita no mafumu you are not above the law tikamakamba nkhani yokonza ziko inunso mukhale mbali imodzi yokonza dzikoli sizifukwa zoti muna- munabadwa bwa- banja la chifumu ndiye mukhale ndi laisensi yokuti muononge dzikoli kodi Ayi. tsopano nanga ufumuwo si ndiye malowo gogo chalo mesa timanena ndi chalo Eh, chalo ndiye malo. ngakhale munthu gogo opanda chalo chifukwa ena apa agulitsa ndi polima poli- polima eh, eh. anangosa nyumba yawoyo basi ndiye mukalima kuti ndiye mukhaso gogo chaloso bwanji mulibe landi so mafumu yes please Tithandizeni. boma take them on board pena mwina amakhala kuti mwina ati aphunziseso

nkhani yachiwiri nkhani yachiwiri tikunena kuti uh, tidaona akumangidwa achimwendo a richard chimwendowo tinazaona akumangidwa a vitumbiko hala tinazaona Mumba. sakum- sorry a vitumbiko mumba i don't know where hala is coming from a vitumbiko mumba kenaka tinazaona akumangidwa a jessie kabwila khazikhazi Ndimene timaona koma mkazi kazi akhoza kutheka. Akhoza kutheka kumene. Eh, kazi kazi. Ayi nokondera. Kazikazi waine. Iru nthawi tilibe. Nthawi zonse. Nthawi tilibe. Kusamvera. Ndimene timazaonano a- a Ezekiel Ching'oma ah, nawonso akutengedwanso. Now atatengedwa Ching'oma a MCP adachita msonkhano ndi atolankhani kumene amene akuti ah, ife ngati a MCP sitikudandaula kumangidwa. Ngati pali zofunika kuti tipite ku court tikayankhe, ife tili okonzeka kuti tikayankhe. Koma zomamanga osanena kuti munthu wapalamula chani, zimenezo ndiye zikutidetsa nkhawa kuti kodi zikuyenda bwanji zimenezizi. Chonde tazinenani zimene munthu watani wamanga komanso chilungamo chizioneka. osati kungokhala ngati chilipo chizioneka kuti chikuyenda bwino pamene munthu akuyenera kuti ayimbidwe malamulo amene akuti munthu akuyenera kuti akusungira at least 48 hours kenaka akuuze chimene wapalamula ngati palibe chimene chocho uzipita amadandaula zinthu ngati zimenezo kuti zimenezi zikuyenda bwanji so timati tibwere tikambirane kuti kodi a mcp azimene akuyankhulazo is it making sense kodi nkhani zomanganamangana zikuyenda bwanji kodi ndi nkhani za ndale kodi anthu anapalamulapo milandu kodi zizatha liti kodi zimakhala zobwezerana zikukhala bwanji ndi nkhani yathu yachiwiri afumu nkhani zomanganamangana nimaona- nimadabwa kuti kaya timaziyendesa bwanji dziko muno um, wina loya amanena kuti kaswiro wa za milandu amanena kuti amwene Kumangana kutu nkuvomerezeka ngati pali zifukwa zoyenera koma ifeyo pa ntchito yathu mukamakafika pakuti munthu mukamumanga mmayenera kuti mufufuze nkhani ija zonse amati docket ndi kuti mwayika timaumboni tonse ma witness kandi chani zonse mwaziyala bwinobwino ndiye mmalimba mtima nkumati nkhani ija woti olo atakuuzani kuti olo mmawa kuli, kuli khoti inu mukayima mukapanga motere koma chimene chimavuta kunoko nchonena kuti nthawi zina timatha kuthamangira kukamanga munthu mwina doketiyo tisanayimalize ayi nde munthu mukumsunga nde mukuti sono muyambepo sono kufufuza sizimakhala bwino chifukwa olo mtakhala kuti munthuyo ali ndi mlandu womveka koma optics kuti maonekedwe mmaonekedwe sizimaoneka bwino Zimaoneka ngati kuti mungofuna kungomulanga munthuyo. Ndiye ifeyo chimene ching- tingapemphe ndichonena kuti aboma sitili pano kukuletsani kumanga ndipo aliyense amene anaphwanya malamulo a dziko lino andi pali umboni wogwirika ameneyo akayankhe ndipo zitithandizira kukonza dzikoli ameneyo akayankhe koma ngati mudzizionera kuti you're not ready it's better to wait ine ndikugwirizana nanu nonsenu mmene muyankhulira koma ndimafuna ndinene kuti i listen to honorable kabwira chabwino akuthamawo kwambiri uh, adayankhula zinthu zina zimene ine ndimati aa fawolo ku mcp komweko akutsutsana enanso ana- anamba kuti akutsutsana nawo iyayi anthu amalawi akudandaula mdziko muno tisaiwale and i want to put this on record tisaiwale kuti umapita mmamawa kukagula kuka, kukatenga quotation ya katundu 10 koloko ogulitsa katundu nkukuuza kuti quotation ndikupatsani i cannot, I cannot assure you kuti mudzagulanso mawa because zinthu zimasinthasintha kupita 10 koloko ukapeza mtengo wina kupita 2 koloko ukapeza mtengo wina kupita mawa ukapeza kuti quotation ija akuyikana kuti ayi zinthu zatani zadu so ngakhale kuti pace singakhale mmene aliyense akufunira koma ndimaona ngati kunena kuti zinthu zina zinthu zina zikuyendabe bwino ndiye asanene kuti amalawi aku- aku- akuli- akulira kuti utsogoleri uja ndina- ndina- ndimafuna ndi- ndinene pamenepo Okay. I think- i think she was not being fair So, poti poti pali nkhani yokhuza ndi mitengo Yeah. mwina imene ti- ti- tifikapo ayi tingokamba pomwepa Oh, chabwino. tingokamba pomwepa chabwino ehe ayi um, ku- ku- ine kwa mbali yanga kungomaliza nkhani yomangananga naye ndionena kuti um, inu amene muli mboma mwina zimene zikuchitikazi so zizikhala chisanzo kwa inu kunena kuti try as much as possible mukamapanga zinthu zanu to live above board chifukwa siku lina mbenderazi amachosa Mm. mabodyguard amene amakuzungulirani amachosedwa ndipo mmakayankha nokha milandu so kuyankhula kumeneku ndi kwa wina aliyense wandale including amene ali mu dpp amene ali maudindo panopo tikuti tread carefully mm. muzinthu zanu mukamachita chifukwa taona anthu tu amatha kumayankhula choncho koma mndende muja kapena m'custody muja samakalowa nawo mm. umakhala wekha mm. you, you, you, are, you are there with the cold uh, night ndi umakhala wekha ndiye tichenjere kumbali inanso ya awawa aku mcp uh, musabakire anthu amene anachita zolakwika That's right, yeah. That's being fair. anthu amene anachita zolakwika as- ngati tinanena kuyamba paja let them akayankhe eh, milandu yawo inunso ku dpp musakhale overzealous pa nkhani yomangana chifukwa nthawi zina zimatha kupangani derail development zimatha kutenga nyonga zokuti munakatha kugwiritsa ntchito kuti mpange zinthu zaphindu basi mumangozungulira zungulira nkhani zomangana so be careful and m'maso mwa anthu nthawi zina sizimaoneka bwino zimaoneka ngati kuti all you are doing mungofuna kupanga zimenezi i think ndiyankhule motero A- ankhwenda piwi munthu amene anapalamula mlandu amayenera akayankhe mlandu wakewo and chimodzi mwa njira zimene amasank- amasankha zimakhala kufuna kuyankha mlandu amatha kutenga apolisi abwana takumangani chifukwa tikufuna muyankhe mlandu wakuti wakuti ngati munthu anapalamula mlandu akuyenera kuti ayankhe mlandu wake full stop chachiwiri chimene ndikhoza kunena ineyo ndichonena kuti pamene mukupanga chinthu nkumaziwa kuti chinthu ichichi tikupanga cholinga chokuti timupweteke wina tizikumbukira kuti amene mu- apwetekedwe lero adalinso ndi mphamvu zimene zathera zimene inu muli nazo and ngati pali anthu amene akuyenera kukhala kuti akuchimvesesa bwino ichichi nda dpp chifukwa dpp adalowa atuluka alowanso a mcp samaimve samaziwa kuti kodi ukatuka boma zimakhala bwanji ndi apapa aku- pa chitumbuka timati akuvifyonda Aku- akuvi- aku- akuvifyonda It's a bad word. I withdraw. si kabwino Eh, si word ya bwino.
koma likupeka bwino akuvifyonda Nalichosa. akuzimina Eh, nalichosa. Komano a dpp ndikukhulupira pano pakutha kumvesesa kuti imazakhalapo nthawi umakhala ndi mphamvu chifukwa iwo atakhala ndi mphamvu Nkutheka kuti adachita zinthu zina zake zokuti panopa amadzaona ati anzawo a mcp atabwera amabwezerana so izi zomakhala ngati tikufuna kumabwezerana bwezerana kodi atazathese ndi ndani because wina wake akuyenera kuzathesa kuti ngati pali mlandu chief nobody should come here mm. and defend munthu amene adalakwitsa mm. abwere ayankhe chifukwa choti sumakhala above the law chifukwa ndiwe nduna can you imagine nkhani ina imene yachitika sabata ino eh, an- anthu a- awamanga akuti anthu ana- anatulutsa ndalama 58 billion kwacha 58 billion kwacha nkugawana ku green belt zina mpaka kupita ku chipani nde akamanga anthu atero tinene kuti pamene pali pali ndale yeah that's why we need no nkhani zokuti zizitha Okay. chifukwa chimene chimavuta mdziko muno ndikuti zolankhulalankhula zimakhala zambiri koma ngati nkhani sitimayiyamba kuyimaliza nkuona chilungamo chake zikakhala choncho zimangokhala ngati kuti anthu angokamba nkhani because aliyense amene apalamula mlandu Mm. amene akambirawa pamakhala docket file mapepala okwanira munthu adapalamula mlandu uwu tiyeni tiyendese mlandu uja makhoti Isamachedwe eya. tithandize eya Isamachedwe eya. makhoti tithandizireni tithane nawo tiutseke Mm. ndi anthu amaziwa kuti awa adapanga chifukwa otherwise zina zonsezo zimakhala kuti munthu angoganiziridwa pokhapokha khoti lazampeza ndiye that's why mutha kuona kuti pali milandu ina idayamba in 2014 Mm. idatha 2019 boma lasintha ina inangotha Nzo zona eh. idayamba ina Mm. yatha 2020 2020 kuzafika 25 padayamba ina Mm, ya- ya- ya- chitaso ziyi. yes so zimenezizi sizimapereka fungo labwino zimakhala chifukwa chake anthu amaona kuti kodi pali ndale chifukwa nkhani ya strat banda anatenga foni anatenga foni agulisawa akugwirani mpita ku khoti foni ndi iyi imene anatenga banda nde agulisawa khoti sichedwa inu mukaba foni mlandu wokuba foni 5 years 2 years imprisonment kapena mulipira chindapusa chakuti koma zinazi chonde ine chimene ndikupempha ndi chokuti tisabakire munthu aba adalakwisa ngati udali ndani udali ndani umapanga zophwanya mm. lamulo mmalo umabisala pa chifukwa udali ndi mphamvu mphamvu zachoka pano apo- apolisi ajatu And Sasa ti- adelele. tinkanenatu ife apolisi aja amaziwa inu pano nesa anthu akugwira zikwanje lerotu nesa ife tinkanena kuti azikwanje anthu akuwadziwa zona eh. lero anthu akumangidwatu mana ruya akaendesa chi- anali mchikwanje adali mchikwanje nthawi imene ija zimavuta bwanji chifukwa chokuti padali anthu ena ake amphamvu amene amatani amabisa so mphamvu zija mwanena zimachoka siku lina lake akakumanga ndiye umakakhala wekha so ukamapanga zinthu zosokoneza in any government remember there's gonna be a day uzakhala wekha ndiye umapezeka kuti mwina chifukwa chokuti unakomedwa pali mlandu mlandu mwina 5 ndiye chipongwe chimene amapanga amayamba umodzi umodzi Auyamba- kutenga oyambawo ukatuluka kubwesa wachiwiri ukabwe wachita milanduyo ilipo uli nayo koma kuti amangobwera pa folo pamakhalabe kantima kuti iwe nesa unkazita- unkazitama iwe. lero tikufuna tikuchose nthenga you can't rule out that but at the end of the day kodi pali milandu can we point kuti apa pali nkhani can somebody answer the, the charges mpaka na kumapeto kumpeza wolakwa ndi kumangidwa that nobody should interfere in that nobody should interfere in that

does not respect a tribe, a face, a gender of a person or a profession kaya. or a profession. Whatever. Ayi, basi ndipo inuyo amene muli mboma kapena inu muli kunja kwa boma as long as mukamaliona lamulo lija ndikuyipanga respect basi palibe nkhani palibe nkhani sizotinso tizizungulira dziko lino ndilosauka ndipo tili mavuto ambiri okuti akonzedwe chonde zofuna kupewa pewani chifukwa mukamakhala kuti mukumangidwa tsopano ife nkukhala chete muzaona ngati kunena kuti takutulukani kapena sitikuthandizani koma ife ntchito yathu ndiyothandiza dziko Malemu- ndipo wochimwira dziko akayankhe malemu lucius banda adayimba nyimbo kuti madolo alero amakhala makape amawa yes izi mphamvu zimene timakhala nazozi ndi zobwereka basi

mphamvuzi amatipasa ndi amalawi olo titayankhula mwa mtundu wanji panali anthu ena amanja-manja ndi mphamvu that's why ndikunena kuti a dpp ndi a good example of being in power out of power now back in power i hope mwaphunzirapo zina zake that you're going to do differently mmene munapangira poyamba paja kuti in a- an event kuti mwachokaso muzizachoka muli ndi mulibe nkhawa ina iliyonse awa adabwerawa mwina anali asanaziwe kuti zimakhala bwanji chifukwa alipo ena mu mcp Yes. amene

doesn't stop here mphamvu izi nzobwereka tiyeni tizisamaliza mandate iyi ndi ya 5 years ikazapezeka kuti ayichotsa ndiye umamva nyunyunyu nkhani ya kukwera kwa zinthu mudati Yes. muyikamba yes yeah nkhani ya kukwera kwa zinthu uh, ndiyambire ku mafamasi tili ndi 5 minutes yes ndiyambire ku mafamasi
Alipo amalawi amene sali pa medical aid ayi sali pa MASM kapena maujeni ena aja amene anthu ma medical aid amene alipo anthu ndipo amakalipira ndalama zawo ku chipatala koma vuto ndonena kuti akapita zipatala zaboma mankhwala sikuti akumapezeka ambiri ayi ndiye anthu akumapita mumafamasi kapena amatha kukulembera kuti yayi a Banda pitani kuti pitani ku famasi koma ukapita kumene kuja umakapeza kuti mitengo yake njokwera kwambiri 100,000 mankhwala ndiye kumaona kuti kodi amalawi kodi sititha ndi matenda Ma- ma- mankhwala ake a- a- dokotala atalemba koma munthuwe kukanika kuti ugule kodi chimene chikumavuta ku mafamasiku nchiyani kuti mitengo ichite kukwera kwambiri choncho ndiye anthu akhala akudandaula ndithu wina anatipeza kunena kuti ine ndi- ineyo at least ndi ndi kenakake kuti ndimakapeza Koma I'm telling you I'm buying ma, ma, ma vitamins anga almost 100,000 kwacha pa mwezi kungogula ma vitamins. Imagine imene ndi salary ya munthu wina. Are you telling me kuti kuti munthu ameneyoyo uh, longevity ya life yake kapena kuti moyo wake ungapita patali bwanji? Ndiye kupempha ndithu kwa iwo amene ali unduna wa za umoyo komanso ngati boma kuti ndimafuna kuti muoneke muonekeko kumene kunkhani ya za, za mankhwalazi chifukwa A nation that is not healthy cannot develop. Kumbali yachiwiri ndi mbali ya katundu wina amene asali wa mankhwala. Pali katundu wina amene ukapita kunja tinali ndi nzathu wina pompano anali ku, ku Joni konkuno anali anapita ku Joni komweko ndiye amati kupita ku Joni kuja kukaona mitengo ya zinthu ndingopereka chisanzo mwamsangamsanga a hob hob ndi chija chimakhala ngati chi- chi- mbale cha mufuna kugulacho mufuna kugulacho chimbale cha pa masiku ano maoveni kapena kuti ma cooker pamakhala china chimakhala ngati cha- chi- chi- choonekera mkati Yeah. eh, chimene chija akuti chihobu cha 60 centimeters nzanga anaona ndi ku south africa Thi- pa 3000 rands ku johannesburg kumeneko ndiye akuti mutati mwasinthira pa, pa rate ya ku banki imene ili pa 103 ndiye kuti chimenecho chiyenera kukhala pa 309000 koma mukatengera pa mtengo wa black market pa mtengo wa 240 chinthucho chimayenera kuti chizikhala somewhere around 720000 eh mwayikapo ka mark up kanu 720000 koma atabwera kuno ku malawi

imene ili 20000 utakhala kuti wasinthira pa bank rate mm -hmm. ndipo utakhala kuti wasinthira utakhala kuti wasinthira uh, uh, black market. pa black market ndiye kuti uzibwera pamenepo ndi sana i think sanawerengere bwinobwino koma kunoko you are buying at 47000 yeah? and then ndimalize ndi ma cornflakes afanawa amakonda ma cornflakes 84 rands imene ili pa mtengo wa banki 8754 ndipo pa mtengo wa black market 20000 koma kugunoko tugula 37000 ano ndi, zilipo ndi list ndithu yaitali ya zinthuzi funso nkumati Kodi a Malawi tinene kuti kusowa kwa forex komweku kapena now we are taking advantage of the situation mm. ndikufuna kuti sono Mulungu apanga panisha anthu ena mm. ndi timanena kuti ah, pamenepo abomaso penapo tamaziwonani zinthuzi chifukwatu anthu akamati moyo kulimba

tizinena zoona mtima tikamabwera pano ti- mwana abereka Zoona. chisankho itaphonya kwa gangata tidabwera pano ta gangata Mhm. yaphonya Izo- zoona madamu atayenda uh, first vice president kuti kuti calculator tikuphatikiza mafigures kuyenda bwanji anthu Sakugwira. ngati, eh, mitengo ikuyenda bwanji tidati naso ta amayi Yaphonya. Iyi ta- tayifotokozeni bwino bwino Yes. sikuveka bwino bwino iyi abaso a Chihana ayidaphonya uko

aku, akulima soya ndi ndani so anthu akukanganirana akufuna kuklema kuti iya aku- ndife ndife so ya achewa ikuchokera pati i don't know because I think- nanga mwamva kuti anena kuti achewa Ah, sananene sananene mtundu wa munthu Eh, so ndiye mafunso kuti i- i- anthu akuitenga kuti mene
munthu umatha kunena kuti amene mukunena momo ndineyo so somebody has decided kuti akhale iyeyo. anditi Koma- samatero iyi Eh, eh, okay if you ask me Yeah. i don't think he said tribe ya munthu asananene Sananene.
sananene ananena kuti amene aja ena ajano ali kwa mawo akulima soya tamana fertilizer kodi mawuwo akuchokera pati Okay, Yeah, ana- anayankhulatu iwo. Eh, koma Yeah. mawuwo akuchokera pati ine mukandifunsa ine. yes ndikufunsa
ndikufunsa mawuwo akuchokera pati amana as government atakhala kuti olo munthu wina ake analakwa chotani you can't say kunena kuti uyu timmana fetereza chifukwa fetereza uyotu timagwiritsa ntchito ndalama ya misonkho misonkho amasonkha wina aliyense so even utakhala kuti it was a joke

chifukwa choti mwina muli ndi mkwiyo wina wake basi nkhani ya chonchi kuyikulisa so let's be careful komanso inu andaleni poyankhula yankhulani ndithu momangirira tisamakonde kufuna kuti tione china chake cholakwika kina chikachikala kuyo mumakakamira kuti andineyo amene akundinena you know much as i know kuti he has to be sensitive and i know him as a very sensitive guy i must say i remember kandi two weeks two sundays ago tinkayamikira kuti he's even sensitive ndi ndalama zimene amafuna Mm. kusakaza akamayenda ndi anthu amene akuyenda Mm. nawo Mm. he's one of amene ndikuziwa ma vice president adayitanisa bill kuti ndikayenda zimachita cost ndalama zingati to mm, understand so Mm. and one thing is kuti mayi awonso ndoti amachoka ukasungu for him kunyoza achewa i don't think kuti tiyione choncho however
pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri